tikufuna tiziwe zimene afuna kutiyankhula abwana athu inu ndi wa utm kuyambira kale ineyo ndi wa utm koma chifukwa chonena kuti anatililisa pakatipa nde tinali ndi mantha kuti kodi kapena utm ipitirira nde apapa tifuna timve kuti atikozera zotani afuna kutizusa malawi ife nde tinagwa munagwa Eh, tinagwa.
pamene munagwa penipeni mpaka Apapa Malawi ali pa chilichonse palibe chabwino. Mm, Ndiye tifuna tione kuti kodi iwo afuna kutizusa. Ife ndiye tagwa tikulira tagwa pa chilichonse. chavuta n'chani amayi Njala yakula kwambiri. inunso simunadye Inenso sinadye kanadye ali. ayi ayi inuyo inu nokha nde ndikukanirani inu mwadya inu ayi ayi amene sanadye saoneka chonchiya
inuso simunaja ine kudyako ndaja koma pena timati inu inuso mwajaje ine sinaje khala la nchere ndapatsana tatopa ndi masamba ongophika madzi ni mchere ayi msabeni masamba tikungophika denje ana kutsegula m'mimba mpaka kutichenjeza adokotala mwana atupikana lopanda tomato masamba tingophika ulo tomato to- ungophika masamba panda tomato tomato wafika 1000 Mmodzi?
tomato mmodzi oh. ndikukuuzani tingokupa therere kupita tchire umu kuzula therere ndi ana ndikumadya koma tingogona ndi njala ndi mphamvu mulungu ndi amene akuteteza zinthu chifukwa choti sopo mpaka na 1000 sopo wafika wapita ma- mapurezidenti osiyanasiyana ineyo sinkwangawo mcp inatuluka udf kumabwera akabambewa sinasambepo opanda sopo chaka chino ndasambapo opanda sopo ayi musatero ndipo zija zonena kuti ifati ndili mumsinkhu woti ndinatuluka m'matenda a amayi ndikanakhala kuti zimenezizo ndimveka fungo lotani boma lake liti la chakwera sinaone zinafika pamenepapa simunasambe opanda sopo ndasambapo opanda sopo koma ndikuwuzani ineyo mulungu mboni ndasamba opanda sopo kuzimvera chisanu kutenga kodi ndiye kuti mmayembekezera kuti boma lidzikugulirani sopo sikuti lindigulire sopo koma sopo akhale pa muyezo oti ndikwanitse kugula Aha. chimanga ndikwanitse kugula pano pa kapu 1000 ndili ndi ana folo tizizukulu tanga tiwiri kapu ya kapu ya chimanga 1000 pano ka kapu komatu inuyo inuyo za zakudyazi nde ayi mwina awa ndi awa koma
kupweteka wina aliyese amamva kupweteka ulo atakhala munthu osamba ngati mene ndikuonekera ine koma inenso ndimamva kupweteka mene mwaphodera Yeah. mene mwaphodera kwambiri muganize shuga ndi pa 3000 ti nasiya kumwa kalekale Eh, ndi mabwanji ti ti akudula shuga akudula china chonse chikudula Dikirani, ndikubwera kwa- ndikubwera kwako, dikirani, dikirani, dikirani. Eh, china chonse chikudula dikirani, dikirani, dikirani, dikirani. ti shuga akudula apurezidenti akanatsitsa china chilichonse kuchiyika pa mtengo wabwino ndikukhupira kuti china chilichonse sibwezi tikuvutika Eh.
Inu mmati bwa? ife tavutika kwakukulu kunena kuti fertilizer talephera kugula kulandira koponi chakupita ku ADMARC akunena kuti fertilizer mulibe muti mufu- mwa ID mwanumu pitani kwa alangizi a agriculture agriculture atilembe zipite kwa president ku Lilongwe palibe mpaka pano chimanga changa chikufera momwe mvula ndimene kumene sinathire fertilizer manyowa nkhuku ndilibe yavuta ukapita kuboma afunso kuti ukapanga kusuweji mutipitire kusuweji manyowa kuti 3500 thumba 3000 ndilibe ndikayipeza ndikagule kapu ya chimanga mwana adye phala ndalima opanda fetereza bwana muli apo ndipo tikufuna a Kabambe atiuze mfundo zomveka kuti kodi tibwereranso kudya kodi tibwereranso samba ndi sopo

Sopo 1000, nsalu 10000, ndoberekaso mwana. Moti basi mbereka. Iyo ata. Mwasiya? Tasiya kubereka.
Iyo da ah, nanga. Nanga abambo abambo akafuna wina kunyumba. Iyo sitilola. A Kabambe akatsitse zinthu zambiri. Umbava ndi umbanda ukukula m'mamidzimu. Nkhani yake ndi njala, munthuyo ndi okwatira ali ndi ana ndi zizukulu, komano alibe chochita. Ndiye akupezeka kuti katundu akukwera daily. apanga chani ana ali nyumba kuti mapeto ake akukaba za munthu pachingwe wa kundende kundendeko kuli njala two days atutsa abwana sunadye kodi nyumba muyenda munthu sunadye
mwapijana amayi nyumbamo simunadye nonse muli ndi njala nyumba muyenda amuyenda tu
ayi ayi siukhoza ukatuluka pakhomo U- ukatuluka pakhomo uyenda kuti mphamvu palibe zoti muyende nyumba mugwire ndima aliyense amangokhala okwiya chifukwa nonse simunadye ntchito siyenda iyayi ntchito yake itiyo ndipempho lathu kuti bwana kabambe apanopa atiuze mfundo zogwirika kuti ife ayenda nafe bwanji atitulutsa bwanji ku iguputi kulowa ku kanani chifukwa pano tili kwa iguputi A president Chakwera anali ku parliament ah, nde amanena kunena kuti alitukula dzikoli ndipo iyayi dikira ndimalize kaye ndimalize kaye ndimalize kaye apereka zitsanzo a president Chakwera apereka zitsanzo kwakuti ndapanga zakuti kwakuti ndapanga zakuti zona yaboza ija zaboza zimenezi jaswana amene a president ja ndi yaboza
kubayima pa ground kubayankhula bodza munthu wamkulu zaboza achite manyazi zaboza Maona, munthu munthu anali m'busa akachoka kuubusa kumanamiza anthu muganiza kuti zili bwino akunama anthu amene kugwa pamaso pa mulungu kubaziza iya koma koma tin- inu i- mu- munthu ana- ana- ananena boma tu boma ku Nsanje ndapanga zakuti ku Zomba kunonso

mulungu amudalitsira akabambe atiuze lero atilimbikise ngati akutifuna mavoti athu atenge ayi tato- tathokoza azimayi ake nkhani ngati muli mmoto tu mwakwiya tili mwakwiya kala takwiya ndi njala amangoyenda mayi Iya, modzi, modzi, modzi, modzi. bambo amangoyenda mawu anu omaliza ndiotani ndipita amangoyenda mayi ndakakakakakwana chikuzunzika chifukwa cha utsogoleri umene ulipo wachakwera ana mpaka nafika sezonena akulowolesa mtengo wa 50000 cholinga kodi anthu agulitsana Hey! Agulitsana?
Mboni. Ilipo nyumba ina ukuyalowesa mwana 50000 cholinga kuti akangopeza mabeseni angapo apulumuse miyoyo ya ena ang'ono ang'ono zachitika koma ife mawu omaliza mawu omaliza ndimafuna ndipempheko a purezidenti akabambe pamene akulowa atsitse zinthu zambiri kuti mwina kapena dziko limene mukulionera likhale kuti chakudya chikupezeka komanso zinthu zambiri zatsika mtengo ndikukhulupirira kuti atakhala apanga zimene akabambe zinthu zitha kuyenda bwino mawu anga ndi amenewo azungu Az- azungu ma- mawu anu omaliza ndotani chabwino uzungu ndochokera kwathu Ehe. kodi ndikukungwa kungakuti anthu konkuno ku chinamwali ndinu akuchinamwali kuno mawu omaliza kuwapempha pulezidenti akabambe kuti ifeyo ayesese zimene angatilonjeze pano azikwanirise kumene akupita ife tili pambuyo pawo chilichonse chimene akufuna titani tikwanirisa ndipo tipa inu mwasankha kale kandideti wanu ndi kabambe kale tasankha kale ndi kabambe. ndipo takonzeka koma asatipangise ngati mene atilizira achakwera achakwera atibwerekesa mutu pano tilibe nawo mawu mulibe nawo mawu tilibe nawo mawu choyankhula ndi achakwera chatha panopa tingolira kuti kodi timaziputiranji zimenezi a chabwino tikuona kuchedwa pa, pa, kuti pafike pa 16 sepetemba kuti tisiyane nazo zimenezi ayi ndathokoza kwambiri zikomo kwa- zikomo kwambiri azungu mutipemphere kwa bwana zikomo zikomo Am- I- isaac salima panali nkhani apa.
nkhani zake zikuoneka zikuluzikulu eh, koma uthe- anthu akamanena pena ngati akuonjezera koma ndizoona Ndizoona. mavuto a anthu ndomwewo Eh, zimaoneka ngati akusinjirira kuma plain munthu akumuzi kuti apeze eh, 1000 yogula kapu imodzi ya chimanga kuti a- a- adyere ndi ana ake mwina ana sikisi nzoti nzowavuta pasiku pamafuna 10000 kwacha nde zimene zikuona ngati uthenga wakulu umene ukuwawa kwambiri ndi wokhuza mmene zinthu zilili nde anthu pena ukamawamvera ngati akusinjirira koma ndi mmene zilili zinthu kunjako iyayi ndi mmene tikuchitira kuno ku zomba Ah, tikuyembekezera nthawi ina iliyonse kuti ah, dr dalitso kabambe akhala akufika pano zoona akhala akufika taona akuluakulu ena achipani chimenechi in fact mukaona mchithunzimo ah, Tiyeni tilowere chakuno mukaona mchithunzimo a ah, Dr. Dalitso Kabambe afika pano pa ah,